Moni, ndine Jaki. Nkhani ya lero ikutitengera ku USA, dziko loti penanso zichitochito zake zimaza kupangisa munthu kuti udabwe pang'ono kuti kodi anthu amaganiza bwanji. Koma nde kuti tisachedwe, tatengani chakudya, tenganiso chomwera. Tiyeni ticheze. Mtsikana uyu dzina lake ndi Kayla Hodgson. Mu chaka cha 2022 anali ndi zaka 23. Kayla amagwira ntchito part time ngati air hostess koma madzulo amagwiranso ntchito kwina ngati bartender, amagwira ntchito mu bar ngati bartender. Anthu amamufotokoza kuti anali mtsikana wocheza kwambiri, anthu amam'konda kwambiri komanso anali mtsikana wokongola kwambiri. ati anali o- o- osangalatsa basi munthu one oti akafika pamalo aliyense basi kusangalala kuti "Ih, Kayla wabwera Kayla wabwera nde Kayla anali ndi mnzake mnzake wina dzina lake Sakina Sakina Thompson Sakina anali ndi zaka 28 amachezerana apa ndi apo Sakina ntchito yake anali nail technician okonza azimayi zala Koma akuti ka business kakekonso kanali koyenda kwabasi. Zimamuyendera, zimakhala zokongola kwambiri zomwe amapanga. Nde anali otchuka nazo, anthu amamudziwa zabwinobwino. Nayenso mtsikana ooneka bwino, panalibe vuto. Nde mu July chaka cha 2022 kunayimbidwa foni ku polisi anthu e foni ku polisi apolisi ndi chani nde mzimayi anena kuti "Ah, ndimadutsa mu flat ina apapa ndine neba wa flat ya Kayla koma akuoneka kunena kuti wagona pansi ali ndi magazi paliponse pakhosi pake pakuoneka kuti munthu wamucheka pakhosi anamfusisisa kuti ayi munthu wachekedwa ndithu pakhosipo munthu aku- sakusuntha ayi apolisi anabwera kumeneko kunali mpungwepungwe kunena kuti munthu wautani wachekedwa akuti anachekedwa pakhosi from ear to ear kuti kuchoka mbali kuli khutu limodzili kupita ku khutu linali kuti kuchekeratu pakhosipa kuti kunali kupheratu komanso anambayabaya ndi mpeni kangapo koma amene anapanga chipongwecho samadziwika kuti ndi ndani anamutenga inali nkhani yoti anthu ama, anachita mantha eti ku apartment complex konseko kunena kuti kwaphedwa munthu anthu sadziwa zoti wamupha ndani nde aliyese amachita mantha chifukwa choti sadziwa zoti wachita chiwembucho ndani ndipo mwina abwerezanso eti nde anthu amakhala ndi mantha apolisi kukhala kusakasaka kuti amene angakhale kuti wampanga chipongwe ndani nde samapeza kunena kuti munthu ali ndi mdani wina aliyese nde anakhala kufufuza mpakana anapeza mnzake wina wake anamufunsa kunena kuti kapena anali ndi chibwezi Kaylayu kapena tiyambire pamenepo. Nde nzake ananena kuti analibe chibwezi koma anakhala ngati amazemberana ndi mamuna wina ake anamutchula dzina. Apolisi okay at least poyambira apatu patatha two weeks asakudziwa nkomwe kalikonse kuti chani nde kumuchita cheki mamunayo nkupeza kuti ah Mamunayo ali ndi chibwezi nde amayenda bwanji ndi Kayla, munthu onena kuti ali ndi chibwezi. Kuyang'ana chibwezi chake kuti ndani, anapeza kuti chibwezi chake anali Sakina uja. Nde zinali zodabwitsa kuti aa, nesa Sakina ndi mzake wa Kayla. Nde zikutheka bwanji kuti mzake wina wa Kayla akunena kuti Kayla amayenda ndi mamuna onena kuti ndi chibwezi cha Sakina. Nde apolisi anati okay, chabwino, anamupanga question mamuna uja adamtenga mamuna uja anafotokoza mbali yake kunena kuti anazemberana nayedi koma zinali za nseri sakina samadziwa china chilichonse nde apolisi ananena kuti are you sure kunena kuti sakina samadziwa nde mamuna ananena kuti "Ah, ine ndikudziwa kuti sakina samadziwa nde apolisi anachita cheki relationship ya sakina ndi mamunayo anapeza kuti relationship yake inali yovuta ndipo sakinayo amaoneka kuti ndiovuta kwambiri amakonda kukhala ndi mpungwepungwe mu chibwezi chawocho amangoyambana olo ndi pa facebook pa instagram pomwe pomwe ayambana ayambananso alalatizane chibwezi chithe kenako chibwererenso nde sakinayo amakonda kunena kuti munthu kungoyerekeza kuzemberana ndi mwamuna wanga kapena kutani ndikhoza kummenya ndipo kummenya amachita mavidiyo ambirimbiri achita kunena kuti nde ndizakummenya kaya ndizakutani ntazangoyerekeza kupeza kalikonse nthawi zonse amanena moopseza mosaopa also moderera momakuwa pa social media kunena kuti ine munthu kungoyerekeza ndizathana naye nde apolisi anazitenga serious kuti ah, okay nkuyambano kumpanga follow sakina uja kuti mayendedwe ake anali otani mu- masiku amenewo nde anapeza kuti amachezerana sakina ndi kayla uja zija zoti mpakana around masiku amenewo amene anaphedwa kayla anatenganapo ndi sakina kupita out anapita out anakavinavina kenako anasiyana kumapita nde apolisi anadabwa kuti "Ah, sono kapena tikulakwitsa kunkayikira sakinayu nde anayambano kutenga zinthu za, za ma devices mafoni chani achibwezi cha, cha sakinayo chandi sakina yemwe nde pa ma devices awo anapeza kuti panali tracker kuti sakina anayika tracker pa foni ya mamuna uja chifukwa apolisi amanena kuti komanso sakina so samadziwa kunena kuti kayla ankakhala kuti kwenikweni koma anapeza kuti sakina anayika tracker pa foni ya mamuna uja kuti adzimulonda adziona kulikonse kumene akutani akupita kuonesesa kuti asakhale kuti akuyenda ndi munthu wina ndi anapeza kuti atatengana kupita out ija Sakina ndi Kayla ndi chibwezi chija anakavinavina nawo samatenga nzawo kupita ku out ndi chibwezi chawo mmangotengana ndi chibwezi chawo chomwecho akavinavina kumene kuja anasiyana ndi ndani ndi Kayla uja iye uja kumapita Sakina ndi chibwezi chakecho koma afterwards mamuna uja anazachokapo nde Sakina anampanga track. Atapanga track, apeza kuti mwamuna uja anachoka nkupita kunyumba kwa Kayla uja. Anakagona komweko nkubwerako. Mpamene Sakina anaonera kumene kumakhala Kayla komanso pamene anaonera kuti Kayla akuzemberana ndi chibwenzi chake. Nde akuti Sakina anachita ku Anampitira kunyumba komweko ndi zija amaopseza zija kunena kuti wina akungoyerekeza ndizamupha anakambayadi ndikumucheka pakhosi ndikuchoka koma palibe amene anamuona koma apolisi anatsatira ma tracking yokuti unamuchita track unatere zonsezi umadziwa kunena kuti chibwezi chako chapita chakuzembera chapita kukakhala ndi ndani ndi nzako nde ndikuopseza kose umaopseza anamufufuza mayendedwe ake nkupeza kuti ndi iyeyodi anapita kwa mphanzake nkubwerako atabwerera kukhala bwinobwino ngati palibe chomwe anachita mwamuna wake yonse osamfunsanso kalikonse mwamuna osadziwa china chilichonse samadziwa nkomwenso kuti amamukayikira kuti kaya amayenda ndi Kayla kukhala du kumapositanso pa facebook so kumaposita pa social media zabwinobwino ngati palibe china chilichonse chachitika nkona palibe wina aliyense anakayikira china chilichonse kufikira mmene amammanga ndi atammanga mpamene no iye amakatani amakapezeka kuti alinso ni mimba ali ni mimba ali mprisoni ndi analemba kalata kuchonderera a, a jaji kuti chonde mundilole ndikabereke kunja ndisaberekere ku prisoni mundipangire chisoni koma jaji anamkanira anati iwe nzako sunampangire chisoni ukachita kumucheka uh, from ear to ear pakhosi nde ine ndikakumvere chisoni mwana wanu abadwira kumene muliko nde kuyambira 2022 milandu yakhala ikudikiririka mpaka panopo sinatani sinapitirire koma mlandu wake ndi wa first degree murder nde zizamveka i think chifukwa cha mimbayo kuti amadikira kuti mwana abadwe chani akafika pena pake milandu idzatani, idzapitirira. Nde nkhani yake yomvetsa chisoni, atsikana abwinobwino onse awiri ataya miyoyo yawo chifukwa cha zochitika zopanda pake. Winayo chibwenzi choonekeratu kuti kuyambira kale pokopokopoko mamuna osakhazikika kufika pomamuyika tracker kutosonyeza kuti ndi munthu woyendayenda ndi mmene analili ndi option kungomusiya kukapanga zina koma kulolera kukapha munthu basi wataya moyo wake akhala ndi mwana koma mwana oti sadzamulera akaleredwa ndi anthu ena mamuna akuphera munthuyo naye akapeza mkazi wina winayonso o- otisiyayo zomvetsa chisoni koma ma choices achabechabe anthu ena ndiwoti mtima wawo sungaudziwiretu kuti kodi uyu ndikamtere kaya ngati ali mnzako kaya si mnzako koma ndikamtere kodi apanga react bwanji koma nkhani yake ndi mmene inatani ndi mmene inayendera ya Kayla ndi nzake sakina zikomo kwambiri